Абыкъухьэблэ Анзорей жылэжьхэм къыдэкӏахэм, Налшык къалэ дэсхэу къытхуеблагъахэм. Ди нобэрей зэхыхьэм и утыкур ягъэбжьыфӏэн, я гушыӏэкӏэм, я бзэм и къулеягъым дыкӏэлъагъэплъын мурад яӏэу илъэс псом едгъэкӏуэкӏа Джэгурэш джэгу зэпеуэхэм къыхэжаныкӏауэ бжьэгъуэ зэфӏэхьым нобэ гупиплӏ къытхуеблэгъащ.
Фӏым я фӏыжхэр, фӏым фӏым я нэхъ дахэхэр къыхэзыхыну ди гуп къэпщтакӏуэхэри ахэри хьэзырхэщ. Ауэ псом нэхъапэ, Жамболэт, сэ мы утыкум къисшэну сыхуейт Хасэм ди лэжьыгъэр куэдрэ къыддэзыӏыгъ, ди ӏуэхухэр тхуэзыгъэдахэ гуп. Гупым я цӏэр япэщӏыкӏэ жызмыӏэу, гупым хэтхэм я цӏэр щхьэхуэ-щхьэхуу къитӏуэмэ нэхъ къезэгъыу къызолъытэ. Узахуэщ, Мадинэ, нтӏэ, къыщӏызодзэ. Дыщэкӏхэ Артур. Чылар Нэсрэн. Къуэдзокъуэхэ Ислъам.
Мэршэн Муӏэед. Шэрджэс Жанберг.
Къызэрывгурыӏуащи, зи гугъу тщӏыр Бзэрабзэ гупыращ. Мы гупым псалъэкӏэ зэхуигъэзэну утыкум къыдогъэблагъэ Адыгэбзэ Хасэм и тхьэмадэ Табыщ Мурат.
Мы щӏалэхэм Нэнейхэ Анури яхэтщ. Къеблагъэ, си къуэш. Нобэ къекӏуэлӏауэ хъуам псоми фӏэхъус гуапэ фызох. Си гуапэщ мыпхуэдэ щхьэусыгъуэ дахэкӏэ Джэгурэшкӏэ дызэджэ нэгузыужь джэгу зэпеуэм и бжьыгъуэ зэфӏэхьым фыкъедгъэблэгъэну. Щӏэтщӏэри щӏэдлэжьри фэ щӏалэгъуалэм деж щӏэсращи, зыгуэркӏэ фигу ирихьу щытмэ, Адэкӏэ кӏэныр фэ вдзыуэ, адэкӏэ фэ бжьыпэр фыубыду мы ӏуэхум фыкъыхыхьэну, фыкъыхэлэжьэну. Нобэ мы щӏалэхэм я цӏэр нэхъ лейуэ къитӏуэныр, мы утыкум иджыри зэ я цӏэр зырызыххэу къитӏуэу къитшэныр къызыхэкӏар куэд лъандэрэ дызыщӏэхъуэпс зы ӏуэхугъуэ тыгъэ къытхуащӏри аращ. А тыгъэри зытеухуауэ щытыр Джэгурэш джэгу зэпеуэращ. Джэгурэшкӏэ дызэджэ мы джэгу зэпеуэр утыку къызэрихьэрэ мы гъэм къапщтэу щытмэ, илъэсих ирокъу. Апхуэдиз зэман лъандэрэ джэгурэшкӏэ зэджэ мы нэгузыужь зэпеуэр утыкум къыщихьэкӏэ, укърацӏыхужыну, узыхуэдэмрэ узыщыщымрэ ирипсэлъэжыну, езым уи щытыкӏэр къыхэщу фӏылъагъуныгъэ къыпхуиӏэми, щӏэнэкӏалъэу уищӏми, сэ сщӏэрэ ауан укъищӏми, псалъэ гуэр хэлъу, дэ езыр-езырурэ ди кӏуэцӏ диплъэжкӏэрэ, зыгуэр Уэрэд ирехъу, теплъэгъу ирехъу, сэ сщӏэрэ, нэгъуэщӏ зыгуэри ирехъуи, утыкум щхьэ имытрэ жоуэ мащӏэфащӏэ щӏакъым дызэрегупсысрэ. Мис мы Бзэрабзэ гупым, щӏалэгъуэ гъащӏэм и гъатхэм хэмыкӏын мы щӏалэгъуэ гупым мис апхуэдэ тыгъэ нобэ къытхуащӏыр. Фэ фи пащхьэм къралъхьэнущ джэгурэшкӏэ узэджэ хъуну уэрэдым и япэ лъэбакъуэр. Икӏи мыбыхэм я цӏэр щхьэхуэ-щхьэхуэу къитӏуэн хуей щӏэхъуам и щхьэусыгъуэщ а уэрэдым и лъэтеувэр Дэтхэнэ зыми гур халъхьэу, псэр халъхьэу зэрагъэзащӏэм, абыкӏэ дэри дагъэбжьыфӏэу, дагъэгушхуэу, абы ущыфӏэкӏыжу ущхьэпрыӏэбыкӏыжу щытмэ, мис мыпхуэдэ щӏалэгъуалэр нэхъри зэкъ-, малъхъэдисым хуэдэу узыӏэпишэу утыку къралъхьэу зэрагъэзэщӏэнур. Сэ мы щӏалэгъуалэми сехъуэхъуэну сыхуейщ, псом япэрауэ, Бзэрабзэ гупым, гъэр ныбжьыщӏу,

Гушыӏэ гуапэ, гушыӏэ дахэ, гушыӏэ щабэ, гушыӏэ ӏэфӏ.

Атӏэ, сыт угушыӏэн щхьэкӏэ узыхуейр?
Псом япэрауэ угушыӏэфу ущытын хуейщ. Етӏуанэрауэ, уздэгушыӏэн уиӏын хуейщ. Ещанэрауэ, къэбгушыӏэн уиӏын хуейщ. Къэдгушыӏэным зыгуэр етщӏэнщ, ауэ нобэ здэгушыӏэнухэр къедгъэгъэцӏыху мы пэшым кърихьэлӏахэм.
Упсэу, Мадинэ. И чэзу дыдэр жыпӏащ, я цӏэ къитӏуэм и мызакъуэу, утыкум къитшэу, фи пащхьэ къихьэу зыкъыдагъэцӏыхумэ, ди гуапэщ, игъуэщ. Атӏэ, Лэскэн щӏыналъэм хыхьа Анзорей къуажэ къикӏауэ Анзорей вагъуэхэр къыдогъэблагъэ.
Аргуэру Дзэлыкъуэ жылэм хыхьа Абыкъухьэблэ къыдэкӏа Абыкъухьэблэ дыжьыныгъуэхэр. Къэбэрдей Хьэжрэтым хыхьа Хьэгъундыкъуей къуажэм и лӏыкӏуэхэу Дыгъэ бын гупыр.
Налшык къалэ дэт Нэуржан Ибрэхьим и цӏэр зезыхьэ Езанэ гимназием и лӏыкӏуэхэу Дыгъэ еджэ гупыр. Нтӏэ, гупхэм загъэхьэзырыхукӏэ ди нобэрей джэгугъуэр зытеухуар щыгъуазэ фэри фытщӏынщ.
Уузыншэнумэ, къеблагъэ. Аращ нобэ къэщӏэрейхэмрэ гушыӏэрейхэмрэ зэрызэпеуэну темэр. Ар ӏыхьищу зэхэлъщ, ӏыхьэ къэс хухахар дакъикъэ пщыкӏутӏщ.
Япэ ӏыхьэм и фӏэщыгъэцӏэр практикантхэр сымаджэщым къэкӏуащ жыхуиӏэращ, гупхэм мыдежым зыкъыщыдагъэцӏыхуну аращ. Етӏуанэр зыгъэпсэхугъуэ ӏыхьэращ, абы и фӏэщыгъэцӏэр псори дохутырщ. Ещанэ ӏыхьэр макъамэу зэхэлъщ. Ди зы къуажэ, ди къуажэ ӏэзэм деж сокӏуэж, жытӏэри, ар абы фӏэтщащ.
Зэпеуэм хэтхэм жаӏэмрэ я жыӏэкӏэмрэ балл бжыгъэкӏэ къэзыпщытэнур зи къалэн дэлъ гуп диӏэщи, ди къэпщытакӏуэхэр ди гуапэу фыдогъэцӏыху. Къэпщытакӏуэ гупым и тхьэмадэ Хьэгъэжей Беслъэн. Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ нэхъыжь Хьэвжокъуэ Людэ.

Кӏуэкӏуэ Валерэ и цӏэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, Адыгэбзэ Хасэм и хэсащхьэм хэт Гугъуэтыж Ахьмэд. Къэбэрдей-Балъкъэр парламентым и лӏыкӏуэ, Лашынкъей къуажэр дызэрыгушхуэ Къуэныкъуейхэ Рая. Аращи, ди гупхэр хьэзырмэ, ди къэпщытакӏуэхэр хьэзырщ.

Нэхъ пасэу пшэплъри къыщӏищӏар.
Нобэ ди джэгурэшщи аращ. Нэхъ жьыуэ дыгъэр къыщӏежьар. Щӏыр къабзэу жьыбгъэм щӏипхъэнкӏар. Псыхэр жэбзауэ нэху къыщӏекӏар. Ди джэгум щӏыдодзэри аращ. Щымыщ темылъу ӏэпапӏэ. Укъищу уафэм и напэм. Щӏэнэфӏ тхьэӏухуд дахэр сыт? Нобэ ди къэпщытакӏуэхэ, фэращ зэлъыӏухауэ я нэгухэр. Щхьэ зэхуэгуфӏэ хъуа цӏыхухэр? Сыт нобэ фӏыр ӏейм щӏытекӏуэр? Джэгурэшым ди махуэщи аращ. Зыкъэщӏэж, ей!

Джэгурэшым ухэту, бзэр хабзэр ебгъэфӏакӏуэу жыпӏэу сымаджэм ущыдыхьэшхыу. Пуу, дэнэ ущыӏэ иджыри къэс? Ар дыгъуасэ дохутырым къыщиям щхьэ сто минут хуеста? Дохутырыр гущӏэгъуншэрэ

Иджыри къэс гъуэлъыпӏэ диӏэкъым, диӏэкъым, жари дагъэгъуэлъакъым. Мыр гъуэлъыпӏэ кӏыӏэу. Э, мыдэ зыгуэр хэлъ си гугъэщи, ушынэӏэ. Уафэгум парашютыншэу къыщызэтхьам сышынакъым. Иджы сышынэн.

Иджыпсту гушыӏауэ. Гушыӏащ-тӏэ. Феплъыт мэгушыӏэ. Апхуэдэу фӏэкӏа умыгушыӏэным гъэзэж. Ауэ а жыпӏэ къомыр ӏуэхукъым. Мы уи тхьэкӏумэм дэлъ мастэр зищӏысыр сыт?
Ей, си къэрэндащыр дааӏэ? Упыкӏа абы накӏуэ.
Алыхьым и шыкур ди дохутырхэри къэсащ. Къупщхьэ узхэм, нэгъуэщӏ уз зэмылӏэужьыгъуэхэм я дохутыр Бжэныкӏэхэ Рузанэ.
Гуузхэм, нэхъузэхъужгъафӏэхэм я дохутыр нэхъыщхьэ, ӏэпщэхэ Инал. Дауэ фыщытхэ? Сыт зыдэбгъуэр? Нэм еӏэзэ дохутыр фиӏэу пӏэрэ? Сыт, уи нитӏыр узуэ ара? Хьэуэ, мы уэйтым езгъэплъыну арат. Фэ жыуи? Плъагъукъэ-у, си къупщхьэ мэуз.

Мыпхуэдэу щы. Си гу ирихькъым. Та сегъэплъыт. Анализым ипкъ иткӏэ къызэзгурыӏуамкӏэ къыкӏэлъыкӏуэ гъэм уэ утохьэ, уэ утехьэкъым. Сэ сыпсэуну аткӏэ? Упсэунущ умылӏэмэ, ауэ уэ узыхуеижынукъым.
Уэ! Укъимыкӏуэту кредит къащтэ. Зэрезбгъэтыжынур сыт?
Гъэщӏэгъуэнщ мыри. Ущылӏэну кӏэ сщӏептыжыну.
Мис уӏэрэ?

Сыту хьэгъапхъэ мы ди практикантхэр! Къызгурыӏуэкъым апхуэдэ дохутыру узэрылэжьэнур.
Гъэщӏэгъуэнкъэ-ей, гу лъыфтаӏэ дохутырхэм глагол фӏэкӏ къызэрамыгъэсэбэпым. Къыщӏыхьэ, тэдж, тӏыс, бауэ, умыбауэ, зыхуапэ, еплъ, къэщэху, зэхьэлӏэ, Зумыгъэсымаджэ, кӏуэ, фыкъыщӏыхьэ.
Пэж дыдэщ Тхьэ. Дохутырхэм деж кӏуэрей сымаджэхэри апхуэдэ дыдэ мэхъур. Зы махуэ зы сымаджэ къытхуэкӏуати, жиӏэри, Къызгурыӏуэкъым, жи. Сотӏысри, Сыщысщ, сыщысщ, сыщысщ. Сотэджри, Сыщытщ, сыщытщ, сыщытщ. Нтӏэ, сытыт абы и хущхъуэгъуэу жиӏар? Мо бжэр плъагъурэ? Мис абыкӏэ щӏэкӏ, щӏэкӏ, щӏэкӏ.
Мис мыхэр сымаджэщ, сыт абыхэм теухуауэ жыфӏэфыну?
Ахэр тӏу мэхъу. Сыт иджыри, сыт фэ илъэсихкӏэ фызэджар?
Уа, Марксрэ Энгельсрэ.
Нтӏэ, мы уз лӏэужьыгъуэм сыфхутепсэлъыхьын ипэ, сэ зы хъыбар вжесӏэжынщ. Фэр хуэдэу сэ практиканту си ныбжьэгъумрэ сэрэ зы пщащэ дигу ирихьри. Пщащэм си ныбжьэгъур хихащ. Сэ си пэр пылэлу сыкъэнат. Си ныбжьэгъури пэншэу къэнат. Абы ипкъ иткӏэ дытевгъэпсэлъыхь нобэ къупщхьэ къутахэм.
Аӏеу, уджэлэн хуея уи жьэ кӏуэцӏ псор дыщэ ебгъэщӏын щхьэкӏэ. Мыр парашюткӏэ къелъауэ аращ. Психиатр деж укӏуакъэ? Сыкӏуащ, Сэ сынэпсэлъэжынщ, жери сыкъыщӏигъэкӏыжащ. Иджыри къэс къэпсэлъэжакъым. Психиатр дыдэм укъидэкъым уэ, дэ уэ сыт пхуэтщӏэфынур?
Къызгурыӏуэкъыми, мы си бгъэм деж макъ ещӏыр. Си гур псынщӏэу къоуэ, хуиту сыбэуэфкъым. Лъагъуныгъэу пӏэрэ къызэузыр?
Уи лъагъуныгъэкъэ-тӏэ? Ар астмэщи, сыт уэ лъагъуныгъэм хэпщӏыкӏыр?
Е, сыт ар зищӏысыр? Вагъуэ, мазэ хьэмэрэ дыгъэ? Е, а лъагъуныгъэри, ар узыфэ бзаджэщ. Дунеижьыр тхьэмбылыфэу уегъэлъагъур абы зэуэ, къыпщегъэхъур псори щӏэуэ, фаджэр гуакӏуэу, гуакӏуэр дахэу, Дахэр уафэм къыщалъхуауэ, Тхьэӏухуд жыхуаӏэрауэ.
Ауэ жьы ухъуарэ уэр хуэдэу, Лъагъуныгъэр езэшынщ, ӏэщӏэкӏынщи, Дыщэм хуэдэу упыкӏынщ. Лъагъуныгъэм къыпхуищӏамэ уэ губгъэн, Мы дунейм темыт къезыгъэзэн. Уэ дыд! Апхуэдэу гущӏэгъуншэ! Апхуэдэу акъылыншэ! Лъагъуныгъэм ищӏэ мыгъуэкъым гущӏэгъу. Игу урихьыхукӏэ, ар уи псэгъущ. Абы щхьэкӏи гугъу фэ зевмыгъэхь, къывжаӏэхукӏэ фыщымыс. Зевгъэхь! Ай, сыхуэмеиххэ сэ лъагъуныгъэм. Зехьэгъуей гуэру къыщӏэкӏынщ уэ ар зэрыжыпӏэмкӏэ.
Нтӏэ, зэрывжесӏам хуэдэу феӏэзэ мыбыхэм, дэ адрей сымаджэхэм дедокӏуэ. Накӏуэ.
Ауэ, къысхуэдэмыхьэ! Ауэ сохъу!
Дауэрэ феӏэзам, ди сымаджэхэм? Фӏы дыдэу, тӏуми ныбэуз хущхъуэ етри, зи лъакъуэ узым и щӏакъуэ башри и лъакъуэрыгъажэри хыфӏидзэри щӏэпхъуэжащ. Адрей астмэ къызэузыр псчэн мэшынэри къуэгъэнапӏэм къуэтщ. Игъащӏэми жаӏэрт,

Дыгъэ бын гупыр практикэ сымаджэщым зэрыщыӏам девгъэплъыт. Бахилэ ясщэм ар къаӏысхыжурэ пщӏэнейрэ язгъэщэхунт мыгъуэуей зэ къынэсащэрэ ди практикантхэри си жыпми иӏуэтэжыт мыгъуэуей. Э, дэнэ щыӏэ мы нобэ къытхуэкӏуэну жыхуаӏа гупыр? Мыбы практикант куэд щызэблэкӏащ, ауэ мы нобэ къытхуэкӏуэнухэм я ӏэщӏагъэм хуэдэ зэ зыми иӏакъым. Фи гум щысыт, адыгэ лъэпкъым и дохутыр щэуэкӏи диплом щыӏэнущ. Умылӏэмэ, джэду хьэжы плъагъун щӏыжаӏар аракъэ. Дэ практикантхэр нобэ больницэм дыкъэкӏуащ. Мы сымаджэщым къакӏуэм дакӏэлъыплъынущ дэ. Я щхьэм къыщыщӏэдзауэ я лъэхъуэмбыщӏэм нэс. Я кӏуэцӏыфэцӏи я лъынтхуэ къуэпси пари къэдмыгъэнэн. Я кӏуэцӏыфэцӏи, я лъынтхуэ къуэпси, пари къэдмыгъэнэн.
Хуэму, дэнэ фыздэкӏуэр, фрихьэжьай, бахилэ зылъыфтӏагъэ. Дэ дыпрактикантщ.
Фыхэтынкӏи фыхуитщ зэ.
Дэ Адыгэбзэ Хасэ университетым и лъэпкъ дохутырхэр здагъэхьэзыр факультетым дристудентщ. Сытетым Сыт хуэдиз тети жыфӏа зи унагъуэр бэгъуэн? Хьэтӏохъущокъуэ Къазий и цӏэ зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм и университет адыгэ лъэпкъым и къекӏуэкӏыкӏам къеуэлӏа узыфэхэр къэзыхутэу, нобэ цӏыхухэм я деж нэзыхьэсыжу сэбэп яхуэхъуну мурад зыщӏахэр лъэпкъ сымаджэщым практикэ дыкъэкӏуащ.
Езы Гиппократ дыдэ фыкъигъэкӏуэнкӏи фыхуитщ. Зылъыфтӏагъэ жысӏамэ, зылъыфтӏагъэ. Къащтэ уасэхэри, фыблэкӏ. Къабзагъэр узыншагъэщ. Къабзагъэр зи нэӏэщӏэтыр сэращ, нэхущ Олесэ.
Уэрей сэ бахилэхэр зылъыстӏагъэр

Фи къеблагъэхэр мащӏэ ухъу. Ахэр мащӏэ хъумэ фызэӏэзэнур хэт?
Адыгэ лъэпкъым и бынхэу напэр. Лӏыгъэр. Акъылыр. Укӏытэр. Къафэр.
Таучэлыр. Хэкур. И къэрарыр.
Фащэр. Адыгэ шхыныгъэхэр. Бзэр.
Зыфӏэкӏуэдхэрщ дэ дызэӏэзэнур. Атӏэ арамэ, мис мыбдежым щӏэсыр лъэпкъым и къэкӏуэныр зэлъытахэращ. Мыбыхэм масти, бинти, хирурги, УЗИ, МРТ, анализти къащхьэпэнукъым. Дэ доцӏыху тщӏэнур, нэрыбгэ къэс щхьэж хузэфӏэкӏ елъытакӏэ, лъэпкъым и узхэм дазэщхьэпэфыну хущхъуэхэр наӏуэ къэтщӏынущ.
Аращи, фыузыншэнумэ, фыкъеблагъэ, сэлам фэтхынщ. Ди зэфӏэкӏхэмрэ дызыхэтхэмрэ наӏуэ къэтщӏынщ.
Хьэгъундыкъуей сэлам хыкӏэ ара? Аращ.
Уи хабзэр дэнэ дежи щыпӏыгъын хуейщ? Сытым япэу делэжьмэ нэхъыфӏ? Акъылым.
Акъыл зиӏэ лъэпкъым, имыӏэ щыӏэкъым.
Сыту? Бзэр-щэ? Бзэр зэрихъумэн хуей къызэрыгурыӏуэн акъыл япэщӏыкӏэ иӏэн хуейщ цӏыхум. Сэ практикэ сыкъызэрыкӏуар акъылым сеӏэзэу аращ. Хущхъуэуи хэслъагъуэр мырщ. Нэхущ Мухьэмэд и адыгэ нэпсхэр тхылъым, махуэм зэ еджэн хуейщ мы узыр къызэуэлӏар. Мыбдеж дызэхэзыхахэм, хущхъуэм лъыхъуэн щӏэвдзэу интернетым и щхьэр зэхэвмыджэ. Си лӏакъуэцӏэр Къардэнщ, си цӏэр Алинэщ. Нэхущ Мухьэмэд и цӏэр зезыхьэ хьэблэм сыщопсэу. Адэкӏэ дызэлэжьынур сыт? Адыгэбзэращ.
Мыбыхэм фасхуеплъыт зэ. Хамэ бзэр тромбу ирихьэжьауэ я ӏэпкълъэпкъым щызокӏуэр. Псынщӏэу къэгъэувыӏэн хуейщ лъэпкъгъэкӏуэдыр къытхуимыхь щӏыкӏэ.
Дауэ? Япэрауэ, нобэ щыщӏэдзауэ, хущхъухэр зэрызрахьэлӏэну щӏыкӏэхэр адыгэбзэ фӏэкӏакӏэ мытхыу щытынущ. Адыгэбзэ зымыцӏыхухэм, къызэхьэлъэкӏхэм е кабардинский для начинающиххэм Сыт ящӏэнур? Хэдэнущ зэ есэжахэу. Хэкӏыпӏэу тӏу яӏэщ. Е адыгэбзэ зрагъэцӏыхунущ, е сымаджэу къэнэнурэ лъэпкъым хэкӏуэдыкӏынущ. Сыт-тӏэ мыхэм я хущхъуэр? Гъащӏэу къахуэнэжам, фейсбукти, инстаграмти, ватсапти, сытми, а хъы зисхэм къикӏыу, Бемырзэ Мухьэдин и усэ адыгэбзэ жыхуиӏэм пщэдджыжькӏэ зэ, пщыхьэщхьэкӏэ, адыгэу нобэу щытынур гугъущ жыхуиӏэм, Тӏэунейрэ еджэн хуейщ. Сэ адыгэбзэм сихъумакӏуэ дауэ сымыхъунрэт? Бзэм лъагъуныгъэ хузиӏэ лъыкӏэ къысхилъхьащ си адэшхуэм. Сэ езы Бемырзэ Мухьэдин дыдэ срипхъурылъхущ. Сэ сыжудэмийщ. Дахэплъэнти адэкӏэ.

Къызэрывгурыӏуащи, къыкӏэлъыкӏуэрей хущхъуэр адыгэ хабзэхэращ. Абы и практикант нэхъыщхьэри сэращ. Щэ нэхъ мышхэу, хущхъуэм хуеинухэм сыкъыздэвгъуэтыныр Хьэгъундыкъуей къуажэм деж. Сэ сы-Лӏымахуэ Аринэщ. Тхыдэ, бзэ, хабзэ, къыкӏэлъыкӏуэ узыфэр сыт-тӏэ?
Девгъэплъ адэкӏэ щӏэнхабзэм и ӏуэху зыӏутым. Нобэ уэрэд жаӏэхэмкӏэ, къызэрыфэ макъамэхэмкӏэ, къащӏ шейтӏан къэфэкӏэхэмкӏэ, лъэпкъ щӏэнхабзэр лӏауэ, ауэ щӏалъхьэжын ящыгъупщэжам дрещхьщ.
Щэнхабзэм и бжьэр къэб улъиякӏэ тхуратауэ, ара жыпӏэну узыхуейр? Зэ увыӏэ, сэ соцӏыху абы щхьэпэнур. Къуажэ къэс щэнхабзэ унэ уардэхэр лэжьыгъэкӏэ гъэнщӏын хуейщ, ди Хьэгъундыкъуей клубым хуэдэу.
Дыкъафэну гурэ ди гъащӏэр дэ идохьэкӏ, ди къафэ дахэри я пшынэм къытхурагъэкӏ. Ди лъакъуэр щӏолъэт, мы ди гур къолъэт, пшыналъэм зеӏэт, уей! Щыбгъэт! Практикэщ фэ фыкъыздэкӏуа нэхъкӏэ гастролкъым! Къызэрывгурыӏуащи, кӏэщӏу жыпӏэмэ, щэнхабзэр хъумэным сри телъхьэщ. Сэ сы Щохъужь Алинэщ.
Дапщэщ иужь дыдэу ерыскъы узыншэ щыпӏухуар? Илъэс тӏощӏкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, Сыт абдеж къэхъуар? Уи щхьэгъусэм упыкӏыжа?
Хьэуэ, зэзгъэгъуэтат. Еууей, тхьэмыщкӏэ! Фэ псоми фи хущхъуэр, шхын узыншэщ. Мэрэмысэ, лыгъур, пӏастэ, шхупӏастэ, лъалъэ, хьэтыкъ, мэжаджэ. Щӏэщыгъуэ шхыну щымыту, махуэ къэс зи ӏэнэм адыгэ шхынхэр тетым, уузыншэнумэ, къеблагъэ! Адыгэ хущхъуэхэр утыкум. Ей, ямыдэ, ди деж ямыдэ, тыкуэншхыр лъэпкъи хасэм имыдэ, ядэу щытатэм хасэ мыхъунт, лъэпкъым узынши къытхэмыкӏынт.
Мыхэр псори си анэшхуэ Гуащэхъан сригъусэу дгъэхьэзыращ. Сэ практикантыр сызэрыӏэзэр адыгэ шхынщ, сэ сы Иуан Динарэщ. Зэт, зэт, мыбыхэм я тхьэкӏумэхэм сыт къащӏар?
Зыри къыщымыщӏа, ахъшэ макъым нэхъ цӏыкӏу дыдэ щымыӏэ пэтми, фӏы дыдэу зэхахыр. Мыбыхэм къащыщӏар аращ, хамэ къэрал жьыбгъэм къыздихьа уэрэдхэм едэӏуурэ, езыхэм сымаджэ защӏыжащ.
Нтӏэ, Къэзанокъуэ Жэбагъы жиӏауэ зэманым декӏур лӏыфӏщ. Зэманым фӏыуэ хэлъыр, къыхэзыхыфыращ лӏыфӏыр.
Сыт абы и хущхъуэр практикант ӏущыцэ?
Къардэнхъущ Зырамыку и уэрэдхэмрэ ди адыгэ ӏуэрыӏуатэхэмрэ нэхъыбэрэ егъэдэӏуэн хуейщ.
Дауэ пӏэрэ зэребгъэдэӏуэнур? Чэзуурэ, зы мазэм ӏуэрыӏуатэр, етӏуанэ мазэм Зырамыку,

Жызыӏкъым, мес, Яндексым деж адыгэ псалъалъэ къызэӏуахауэ лъохъуэхэр, псалъэ къедбжэкӏахэм къарыкӏхэр яцӏыхукъыми. Э, мис а псалъэхэм къарыкӏыр фцӏыхуу, лэжьыгъэм фыдапӏатэмэ, зывгъэхъеин фыщхьэхыу фыщытынутэкъым. Щхьэхынэни зи телъхьэр сэращ, си цӏэр Къушэдин Ислъам.
Сыт узэплъыр? Я щылъыкӏэхэм. Тӏысыкӏэхэм жыпӏэну арагъэнт. Хьэуэ, мыхэр щылъщ. Бгы къуаншэхэр щынэхъыбэр зэпкъротӏэтӏ, лӏыгъэ яхэлъкъым. Фызэрызгъэхъужыным фыкъедэӏу, мы узым хущхъуэ хуэхъуныр адыгэшщ, щыкӏэцыжхэр хъунукъым. Зэпкърмытӏэтӏу, гъэжауэ щытын папщӏэ, машинэм къихауэ уанэгум игъэтӏысхьэн хуейщ си щӏалэ цӏыкӏухэр. Адыгэшыр, ӏэщ кӏэлъыплъыныр, хущхъуэ фхуэзщӏыжынуи практикантыр сэращ, Шорэ Аслъэнщ.
А сымыгъуэрэт хъыджэбз цӏыкӏухэр щэ. Гуэгуэн е пхъэхь яӏэщӏэфлъхьи, махуэм щэ псыхьэ вгъакӏуэ. Тлъагъун атӏанэ, лы леи, бжьэгъ дэкӏаи, бгы къуанши, къупщхьэ узи яӏэмэ. Сэ дохутыр нэхъыщхьэм и роли згъэзэщӏа щхьэ, мы нобэ практикант гуп практикэ сымаджэщым къэкӏуахэм я пашэр сэращ,

Нэхъ цӏыкӏу дыдэхэм вакцинацэ имкӏэ цӏыкӏураш.
Тӏэкӏу къыдэкӏуэтеяхэм, адыгэ джэгукӏэхэр. Пэщӏэдзэ классхэм усэпсэ. Нэхъ къыдэкӏуэтеяхэм, ныбжьыщӏэ театр. Аданэ, тхылъаджэ зэхуэс.
Балигъхэм, тхыгъэ зэпеуэ. Нэхъри къыдэкӏуэтеяхэм, бэрэӏущ.

Адыгэбзэ Хасэ университетым и филиал Инжыдж псыхъуэ щыӏэм. Инжыдж псыхъуэ ирехым Хьэгъундыкъуей жылэ закъуэращ бгы зэхуакум дэсыр. Тхыдэ къаӏуатэу жылэдэсхэм къащхьэщытщ Бэчбиишхуэ, Бэчбий цӏыкӏу, Бгыгъуэнэжь, Хьэтукъуэ. Мис абыхэм дыщахъумащ дэ, хамэ жьыбгъэм къыздихь мыхъумыщӏэ куэдым. Ди Хьэгъундокъуэпщыр ныздикӏауэ щытар Къэбэрдеймкӏэтэми, нобэ мы Къэбэрдеишхуэм Хьэгъундыкъуей жэуэ зы жылэ къахуэнакъым хьэблэ мыхъумэ. Дэ тхъумэфа къудейкъым, атӏэ Уей-уей, Хьэгъундыкъуей! адыгэ жылэр жедгъэӏащ. Щапхъэ зытетхыну, зи лъэужьхэр дымыгъэкӏуэдыжыну дызыхущӏэкъухэм ящыщ зыщ Хьэгъундокъуэ лӏакъуэм ипхъу зэрыдунейуэ щыцӏэрыӏуэ дохутыр ӏэзэ Елмэсхъан. Абы и лъэужьым дикӏуэн мурад тщӏыри, Адыгэбзэ хасэ университетым дыщӏэтӏысхьэн хуей щӏэхъуари, джэгурэшым дыкъынэсшэсари аращ. Аращи, иугъащӏэ ди джэгурэшым. Мы ди хьэкумыщӏэхэри, мы ди къэпщытакӏуэхэри къыдэф-ныдэфурэ ди телъхьэ мэхъу.

Абыкъухьэблэ гупри мажэ Анзорей гупри мажэ Зэгъэщӏэгъуэжу утыку къихьащ Фэ фырихэгъэрейхэми псори Фэ фи телъхьэми текӏуэныгъэр Нобэ къыфӏэщӏэтхынщ
Си адыгэ лъэпкъ, нобэ мыбдеж утыкум дызыӏэза узыфэхэр щхьэж езым и щхьэкӏэ дывгъэгъэкӏуэд, шынагъуэ лъэпкъым имыӏэу дывгъэгъэпс.
Щхьэж и щхьэ, къызыхэкӏа лӏакъуэ, къызыдэкӏа къуажэри хъумэжмэ, адыгэ лъэпкъри хъума хъунущ. Мис атӏанэ узыншэнумэ, къеблагъэ, гъагъэ, зыужь, ену ефӏакӏуэ си адыгэ лъэпкъ!

Дужэгъуащ мы сымаджэхэм я ӏэнатӏ естхыныр. Дыкъыдагъэлӏэн дынагъэсащ мы гупым. Телъыджащэ. Гъэщӏэгъуэныщэхэр къыщохъу мы ди щӏыналъэм. Лэскэн куеймрэ Аруан куеймрэ я сымаджэщхэр нызэхатхъуэщ къызэхатхъуэри.

Зырызым емыупщӏу, дохутыр ӏэщӏагъэр ирагъэгъуэтыну еджапӏэ нэхъыщхьэм щӏакӏуащ. Нэхъыщхьэр абы щеджэнракъым, атӏэ абы щӏэсынращ. Аращи, ди ныбжьэгъуфӏхэ, Лэскэн акъужькӏэ фыбэуэнумэ, Лэскэн ауз дэт сымаджэщым практикэ къэзыгъэзэжа практикантхэр зэбгъэцӏыхуну фыхуеймэ, ди узыншагъэм кӏэлъыбгъэплъыну псом хуэмыдэу ди къэпщытакӏуэхэр фыкъеблагъэ. Ауэ зэрыжаӏэщи, Сэри фыкъысхуэсакъ, фэри фызыхуэсакъыж.

Астемыр и гум едаӏуэт. Абы кӏэм! Абы кӏэм со! Тэдж, сызэхэпхрэ?

Дэ деджакӏуэщ, апхуэдэ ахъшэ лей диӏэкъым. Хьэмэрэ, сымаджэщыр зи инагъым вакъэфӏэлъхьэ тӏэкӏур пщӏэншэу фтыркъэ? Сыту угъурсыз гуэр мыр! Ди дыдыжь мыгъуэр ди махуэу фӏэкӏ сщӏэркъым. Я дохутырхэр дзакъэу къыщӏэкӏынщ медсестрахэр мыпхуэдэу къыщилъкӏэ. Слӏожь-тӏэ, фыкъеблагъэ делэщым.
Аи, делэщ, атӏэ мыр, сымаджэщрат зыхуеяр.
Аращ, фыкӏэ абы зыщ ар псори. Фи шхапӏэр дэнэкӏэ здыщыӏэр? Еплъыт мыбы. Заведующэ хъуныр занщӏэу олъагъу, шхэным и гур хуэкъабзэщ. Дэнэ къыщыпщӏа сэ заведующэм мысырыхуейкӏэ? Щэхуу, щэхуу сэ, ар сэ зыми къезгъащӏэркъым. Умыукӏыт-атӏэ сэ. Апхуэдэу занщӏэу бжьыпэр мыутӏыпщ. Кӏуэцӏрыкӏ мы пырхъуэм и кӏэм нэси тахътэ щытщ пхуэдгъэхьэзырауэ. Джащӏэу игъуэлъыкӏ, Улахуэр дэ ныпхуэтхьын, а зиусхьэн? Хъунщ, хъа, а къомыр къикӏрэ сымэжалӏэмэ? Сомэжалӏэ, жыпӏа? Лъатэ уз уиӏэ хъунщ,

Дэ практикэ дыкъэкӏуащ, со. Практикэ! Дэнэ дыздэкӏуэнур?
А-а, пэж мыгъуэт. Жэщ махуэ сылэжьауэ зыри къызгурыӏуэжыркъым. Фи цӏэ унэцӏэр сывгъэтхыт, фыздэзгъэкӏуэну къудамэхэр идыщӏыгъуу. Джэтэжьей Рэмэзан.
Уздэкӏуэну къудамэр щэ.
Псэущхьэр, ӏэщыр фӏыуэ лъагъуным, зи бзэ мыпсалъэ зыхуей хуэгъэзэным, ӏэщ дохутыру еджэным си гурэ си псэрэ етащ. Зызоплъыхьри, си сымаджэ щызмылъагъу мы сымаджэщым. Мы сымаджэщ дэгъуэшхуэмрэ сэрэ ди насып зыхэлъу къыщӏэмыкӏыну. Зэ, зэ къэувыӏэт, ӏэщ дохутыр жыпӏа? Ди хъумакӏуэм и шыд тхьэмыщкӏэр тхьэмахуэ хъуауэ йощӏэкъуауэ. Псапэ хъунт тӏэкӏу ухуеплъам. Къашэ мыдэ шыдыр, аркъэ сэ схуэмыгъуэтыр. Иджыпступцӏэ,

Фӏалъэ лъакъуэхэр тэмэм хуэдэщ. Кӏэбдз лъакъуитӏым дегъэплъыт зэ. Упкӏэрауэурэ уэуэри шыд цӏыкӏу. Ӏэщ дохутырыр ӏэмалыншэ. Ахъши бохъши къыпымыкӏуэ. Пыкӏ мы ӏэщӏагъэм сыт узезыхуэр? Хьэуэ, хьэуэ, ӏагъу, сыт а жыпӏэр? Накӏэр къауэу щӏиудами, сиукӏакъыми, сыпсэущ. Ӏэщ дохутыр сыхъуным сэ си гугъэр хэзмыхын.
Домбей фӏыщӏэу къарум и шыдыжь цӏыкӏум къиукӏ. Сыт абы епщӏэфыныр? Ерыщу щыту зигъэлӏэжынущ. Зыкъэдгъэцӏыхут, дахэ?
Дэлэл Асиятщ.
А, заведующэм хуеджэрай мыр? Уэ уи ӏуэхур щхьэхуэщ. Занщӏэу ижьырабгъумкӏэ кӏуэцӏрыкӏи япэу узыхуэзэ бжэм щӏыхьэ. Инрэ надэ нэхърэ цӏыкӏурэ быдэ, жи. Ауэ зэ фымыпӏащӏэ. Хуэмызар хуэзам хуэзамэ, зыхуэзапхъэм хуэзэжащ. Адэкӏэ, зывгъэхъей! Фи цыр сщынщ. Ахэр ӏуэхутэкъым. Уи цӏэ унэцӏэр сыгъэтхыт.
Мэкъуауэ Сэлимщ. Сэ ӏэщӏагъэ схуэхъуныр иджыри тезыхуэпакъым. Е хирургщ, е травматологщ. Языхэзым дэж сыгъакӏуэ. Лъакъуэ ижьыр къутауэ дэӏэпыкъуэгъу псынкӏэкӏэ къыхуашащ. Уа, Сэлим, уи унэтӏыныгъэщ мы къашар. Уи насыпым къихьами еплъыт. Насыпыр хьэжьщ, къыщыкъуэжыну лъэныкъуэр пщӏэркъым. Ят, уи ӏэзагъэм дыкӏэлъыгъэплъыт. Умыгузавэ, нанэ, щӏалэ утщӏыжынкъэ.
А, си щӏалэ цӏыкӏу, шэч лъэпкъ хэслъхьэкъым абы. Сытуи уӏэпэщабэ, сытуи уӏэкӏуэлъакӏуэ. Куэд щӏауэ улажьэ къыщӏэкӏынщ уэ цӏыкӏур.
Хъуа, нанэ, зэрыдэслъхьар?

Си лъакъуитӏ мыгъуэм согупсыс, сиӏэр си щхьэм.
Адэкӏэ, зывгъэхъей!
Къардэн Арианэ. Я Алыхь, Къардэн здэмыс жылэ щыӏэжу пӏэрэ мы Къэбэрдейм? Хэ!
Цӏыху ткӏий дыдэхэщ мыхэр сытым дежи мэдауэ. Мыдэ къэдаӏуэ.
Илъэс зытӏущ ипэ щӏэлъащ мыбы зы лӏы Къардэнхэ ящыщу, таксисту лажьэу. Еуэри, операцэ ящӏу телъу лӏа мыгъуэщ. Лъэгулъэс бзаджэжь гуэр щылажьэрти, мо мыбы и гур къэувыӏащ жауэ щызэрызехьэм, лъэгулъэсыр щӏоупщӏэ, сыт и лэжьыгъа тхьэмыщкӏэм жери. Таксист щыжаӏэм макӏуэри бжэр инышхуэу иредзылӏэ. Абы хэту Къардэныр къохъуж. Къэхъужым и закъуэ, наркозым къыхокӏ, зи ӏэр къутэн, бжэр хуэму къепшалӏэркъэ, жери. Мис, апхуэдэу нэпсейщ Къардэнхэ псори. Я, псынщӏэу, махъшэм сыкъыдэкӏуэщ ар абы. Къалбатэ Марьянэ. Ди нэхъыщхьэ дохутырым урихэмэ, бжьымэ.
Нтӏэ, си адэ къуэшщ.
Тхьэ дыдэ Къалбатэр нэхъыщхьэ зэращӏрэ ди сымаджэщым икъукӏэ зиужьащ. Ауэ пщӏэрэ, ди псы хуабэр къижыркъым, ди лифтхэр щӏэх-щӏэхыурэ тонэ, ди улахуэм тхьэмахуэ дрикъуркъым, ди мастэхэр къыдомэщӏэкӏ. Итӏанэ пщӏэрэ, ди уэздыгъэхэр уфӏынкӏрейщ жумыӏэм?

Сэ сыхьэщӏэщ, сэ сыданэщ.
Къэсащ, къэсащ, ди хьэщӏэхэр къэсащ. Уей, мыгъуэ, си щхьэ иужьу. Сэ иджы ӏэнэщӏу сыкъыфхуэкӏуакъым, ауэ си гъусэр здэщыӏэ сщӏэкъым. Мыр тыгъэ фхудощӏыр. Адыгэм хьэщӏэм пщӏэшхуэ хуищӏ хабзэщ. Иӏэт, жыӏэ, дахэ, сыт хуэдэ къудамэ укӏуэмэ нэхъ къапщтэрэ, ущыхьэщӏэкӏэ ухэзгъэдэнщ. Ди хирургыр дэӏэпыкъуэгъу хуейщи, лъыр плъэщӏыну, бдыжыну хьэмэ зэгуэгъэжар пӏыгъыну. Сэ тхьэ псори си зэхуэдэм, хэдрэ хэш лъэпкъ сымыщӏ. Хъунщ.
Кӏуэ уэри абыхэм я гъусэу.
Адэкӏэ. Куэшей Алинэ, сыщӏыкӏафӏэщ, сыфӏэрафӏэщ, сыӏэдэбщ. Бзэ ӏэфӏ сӏурылъщ, ӏу-ӏу къысфӏытехуэ. Си макъ щабэмкӏэ сепсалъэм, сэ сымаджэр согъэхъуж. Матӏэ, иджы и бзэм хущхъуэ пылъу къыжиӏэнщ. Си ныбжь дахэм къриубыдэу апхуэдэ дыдэ сримыхьэлӏа. Сыт дохутыр лӏэужьыгъуэ ӏей ар?
Псантхуэм елэжь дохутырыращ ӏей ар.
Ара ӏей?
Цӏыхур иджы бгъэхъужыным щӏэныгъэшхуэ ухуэмей. Интернеткӏэщ цӏыху сымаджэм дохутыр ӏэкӏуэр зригъэхъужы. Ижьырабгъумкӏэ япэу узыхуэзэ бжэм щӏыхьэ уэри. Зывгъэхъей адэкӏэ.

Къыхъужащ! Ара?
Мыдэ! Уэ-щэ, Астемыр, сыт хуэдэ унэтӏыныгъэр нэхъ пфӏэфӏ? Сэра?
Нтӏэ! Сэ, сэ детсадым згъэзэжыну сыхуейщ. Ара?
Нтӏэ! Сщӏэт сэ шэджагъуэ жей зращӏрэ курпэ кашэ зрашхрэ. Ара? Ара? Даӏуэ!
Ещанэ къатым дэкӏуей психиатрым деж щӏыхьэ. Хэт уи цӏэр жиӏэмэ, Бонапарт Наполеон жыӏэ. Итӏанэ, мин тхущӏ хъу уи дзэм и зэхуэдитӏыр Лэсчэн ауз деж щаукӏауэ хуэтхьэусыхэ. Сэ детсад сщӏэркъым, абы уздигъэкӏуэнур, ауэ каши уагъэшхынущ. Шэджагъуэ жеи уагъэщӏынущ махуэ къэс. Ещанэ къат жыпӏа? Нтӏэ, нтӏэ.
Ара. А, еуэ. Калидорым узэрытехьэу япэу узыхуэзэ бжэр. Мис иджы ныбжьыщӏэхэ, щӏэуэ фхэсыр къэсцӏыхуащ, къалэну фиӏэми фыщыгъуазэщ. Зыгуэркӏэ фи ӏуэху дэмыкӏым, Фи ӏуэху лъэданэ иныжыкъуэм, зыкъэзывгъащӏэ, зыкъысхуэвгъазэ, Табыхъу Фаридэщ къызэрызэджэр, сыт хуэдэ ӏуэхукӏи сэбэп сыхъунщ. Астемыр! Сыт?

Бадинэ къыхэпха.
Доктор дыздэкӏуэнуи? Дэсыпхыймэ уэ дэшыр дытӏэрыхьэну. Нтӏэ, адэкӏэ къыдогъэблагъэ еплӏанэ гупыр Дыгъэ еджэ.

Тӏощӏрэ етӏуанэ лӏэщӏыгъуэр екӏуэкӏырт. Къутэжыну жыхуаӏа дунейр къутэжакъым. Дэнэ къэна къэунэхуа дунеищӏэхэм ящыщт. Игъущӏыкӏыну жыхуаӏа тенджызхэр игъущӏыкӏакъым. Тэрч зэрытэрчт. Инфляцэ.

Дунейм апхуэдизымкӏэ фӏыуэ зиукъэбзати, дэнэкӏи плъэ нэкӏущхьэплъ хъужауэ къытенахэри мащӏэтэкъым. Медицинэм зиужьым зиужьурэ апхуэдизымкӏэ зиужьыӏуати, сымаджэ щыӏэтэкъым. Дунейм ехыжыр мащӏэт, ахърэтым ущӏэхъуэпсыныр модэм ихьат. Адыгэбзэм къищынэмыщӏауэ, адрей бзэ псомкӏи ятхри, Сейфым дэлъхьэжауэ дэлъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэри. Абы зэритымкӏэ, моуэ зы илъэс мин ипэкӏэ уӏэбэжмэ, адыгэ лъэпкъым нэхъ лӏыгъэ, нэхъ къарууфӏэ, зи шыхэ нэхъ жэр, зи пщащэхэ нэхъ дахэ, кӏэщӏу жыпӏэмэ, ту-ту-ту жыхуаӏэ лъэпкъыу щытащ. Ауэ зэманыр кӏуэм, лъэм, пкӏэурэ зы телъыджэ къэхъуащ. Емынэжь уд фызыжьыр Псори дэщӏыгъуу щхъуэ ерахащ. Уз зэрыцӏалэуи псоми тыгъэ хуищӏар зыт. Зы цӏыху къэмынэу псоми адыгэбзэм моввитэр ящӏэ хъуат. Жысӏэр фи фэщ хъуӏэ? Еуэ, девгъэплъыт, ефтыт мыбы микрофоныр. Иджы мобы къэпщытакӏуэхэм мы уз къэунэхуам и хущхъуэ ягъуэтыну сымаджэщым практиканту кӏуа цӏыху зыбжанэр къащтэри, дыгъэ еджэ щӏыналъэм къырагъэкӏри, щӏышхуэм лӏыкӏуэхэр къагъэкӏуащ. Абы къищынэмыщӏауэ, практикантхэм жэуап зэратын хуей упщӏэхэм ящыщщ, Япэрауэ, джылахъстэнейхэм, Гуэгушыхъу гъэва фиӏэу ӏэнэм къазыхъу гъэжьа къыщӏытевгъэувэр. Етӏуанэ, бжьыныхур щӏэсомсакъыр, ещанэр, жузымыр щӏэжозымыр, еплӏанэ, жыӏэм и пӏэкӏэ жуӏэ щӏыжаӏэр, етхуанэ, Алыхьым псоми къытхуигъэщӏа дыгъэр Джылахъстэнейм я Ислъэмей къуажэм къыкъуэкӏыу И къуажапщэм къухьэжмэ уэрэ къыщӏрагъэувар? Еханэ, е быд имыхъу псоми ирагъэшхын хуейуэ къыщӏалъытэ. Аращи, дыгъэ еджэми практикантхэ утыку къохьэ. Сэлам гуапэ дэ фыдохыр, дауэ щыт-тӏэ фэ фи ӏуэхухэр? Дыгъэ еджэ практикантхэр дыкъыфхуагъэкӏуащ, Узу фиӏэр ди гушыӏэм игъэхъужыну къалэн зыщытщӏыжащ. Дызыщыгъупщэжахэм, пэщӏэщӏэгъу тхуэхъуахэм зыкъывыдогъэцӏыху. Налшык къалэ дыкъикӏауэ Езанэ гимназием дрицӏыхущ. Уэ жылэ махуэ хъун, дыкъыфхуэкӏуащ, дыкъыфхуэкӏуащ, фыкъызыхуэс, фыкъызыхэтӏысхьэ, фи тхьэкӏумэр вгъэкӏи, ӏэгум феуэ,
Нэжэгужагъэм фыхэтшэныр ар дэркӏэ фарзщ икӏи насыпщ, абы къыхэкӏыу и дыхьэшхэныр мы гъащӏэм дэ къыщыдощып.
Хущхъуэракъэ апхуэдизкӏэ щыкуэдщи ахэр мы дунейм, уридыхьэшхынумэ иужькӏэ ди гъащӏэр хъунущ ирибгъей. Атӏэми дэ дгъеинкъым гъащӏэ, дохутыр ӏэщӏагъэм дыхуэкӏуэнщ, Щызэригъалъэ къэхъуми мащӏэу гушыӏэ дахэм дриӏэзэнщ. Бозий Азэмэт, Мыр сыту хуабжьу зэуэ ухэхъуа, мыр сыту хуабжьу зэуэ убэгъуа, зымахуэти, лӏэун, ущыщытар гъуритӏэу, мы щӏым къыхэщ къудей лӏы цӏыкӏунитӏэу, Тхьэм щхьэкӏэ жыӏэт, дауэ зэрыхъуар? Сыт хуэдэ витамин сэбэп хуэхъуар щыжесӏэм, Бозийхэ Азэмэт къызитыжари мис жэуапу уэт, къулыкъур, тӏасэ, ар хущхъуэшхуэщ. Вым я цӏыкӏури ещӏ выцӏыкӏу бжьакъуэшхуэ.
Жылокъуэ Къантемыр. Цӏыху куэдым жаӏэу яӏэу кӏэнтӏыӏу узыр, хондрозым цӏыхухэр щиубыди къохъу, Щыӏэхэщ зыгъафӏэ угъурсызи, мастэ щӏыфэм ауэ езымыгъэӏуси, апхуэдэхэ худошэ ди Къантемыр. Итӏанэ мэхъу сымаджэ щӏэхыу мамыр.
Топалов Ильдар, фи нэкӏу тхьэкӏумэ уеблэм набдзэ, фи щхьэц, фи ӏупэ нэпщӏэтей, Евгъэфӏэкӏуэну хъыджэбзхэр фыхуей? Фыхуеймэ, фынакӏуэ Ильдар и сымаджэщым. Сом епту щытмэ, къоӏэзэнущ жэщми, пщэдджыжь мис итӏанэ ухъунщ уэ дахэ нагъуэ, уеблэм гъуэмбым блэр къизыху благъуэ. Барыкъуей Эдуард, унагъуэ къэскӏэ псалъэмакъ къыщихуэ щыӏэщ ущызэгурымыӏуэ. Апхуэдэ дакъикъэхэм фыщысхьи фи тэмакъ, фыхуэкӏуэ Эдуард ди деж псалъакӏуэ. Феншуйкӏэ шэнтыр игъэувауэ, псы нэпс пэгункӏэ къигъэувауэ, узыгъэжей макъамэ щӏигъэнауэ, уригъэблэгъэнущ, Эдуард, Эдуард, Эдуард. Уэтэр Самирэ, зэшыр къыптехуакӏэ, хущхъуэ къомылъыхъуэ, узыр къыпхуэкӏуакӏэ, умыщӏ уи гур мыгъуэ. Елъэӏуи тӏэкӏу пшынэ Самирэ егъауэ, адэкӏэ умышынэ, ухъужынщ сэ псэу. Бекъул Мухьэмэд. Сымаджэу щыӏэм яӏэщ унафэщӏ. Ди гупым унафэщӏыр Мухьэмэдщ. Ар хуеймэ псори дещӏ сымаджэ, хущхъуэншэу хуейм дегъэшх зэрыджэ. Бгыр узу щытмэ егъэхъуж, Мыузмэ, узу къыщӏрегъэдзыж. Ди джылхэм хелъхьэ адыгагъэ, къыткъокӏ итӏанэ псоми лӏыгъэ. Йо, Миланэ, талантыр кӏапцӏэ уетӏысхьамэ, шыналъэр уи гум ныхыхьамэ, ди къуажэ ӏэзэр сэбэп мыхъумэ, узгуэудуэ уэ къыпщыхъумэ, хущхъуэ диӏэщ, зэгъащӏэ, Миланэ зэуэ къыпхилъхьэнщ. Уэрэд къыбжиӏэурэ уигъэхъужынщ, дунейри нэхъыфӏу пщыхъужынщ. Абытӏэ Аминэ! Щэныфӏэу щытми ди Аминэ лэжьыгъэм щохъур ар Лашын, къарууэ щыӏэр хохьэ и псэм, итӏанэ щӏедзэр дзэ ӏучын. Ухуейми кӏий, ухуейми гуо, ӏуимычауэ дзэр утэджыныр мощӏ.
Тӏымыжь Аминэ! Сабий дохутыркъэ ди Аминэ! Егъэдахэ пщащэм ди цӏыхунэр, къафэми ар хуэӏэзэщ, джэш тӏэкӏуи едзыр зэзэмызэ. Апхуэдиз бгъэдэлъщ абы зэчий, къохъу, езыми щызэхигъэзэрыхь. Ауэ сом тӏэкӏу абы хуэшии, ефэндыу щымытми, пхуитхынщ зы бэлыхь. Хущхъуэ щыӏэм я цӏэр зыщӏэ, сомым ауэ хуемыплъэкӏ, Щыӏэщ цӏыху фар фымыщӏэм, Болий Астемыр фызогъэцӏыху. Къыпӏихыну фӏэфӏкъым сомыр ӏулъхьэу, Хущӏэпхьауэ щытми а конвертым дэлъхьэу. Хуабжьу игу ирохь дыху лъапӏэ, Дыщэр сыт и деж и плъапӏэщ. Шхыӏэн тепхъуэ, щэкӏ, хьэкъущыкъу, Хуэшияуэ къомыныкъуэкъуу ныпӏихынущ, Мис ар цӏыхущ.

Къыфщыхъункӏэ хъункӏэ хъуныр зэрыхъункӏэ хъункӏэ хъуащи, фыхъущӏэнкӏэ хъункӏэ хъумэ, фи гуфӏэгъуэм дыхэвмын, псапэ мыхъуми, гуапэ хъунщ. Иджы, мы ди сыхьэтым жиӏэр пэжмэ, утыку дикӏыжыпхъэщ дэ мыдей. Фыщӏэмыпхъуэжу фыкъытпэплъэжмэ, адэкӏэ флъагъунщ иныкъуитӏ адрейр.